maka na ọ bụ ee ana anyị ka anyị na-asọpụrụ na-asọpụkwara ana obodo anyị nọ n'ime ya ịwa ọjị maka na ị bịa be onye Igbo o nye gị ọjị mara na ọ nabatago Ehe.
so onye Igbo ọbụna i jere be ya o nye gị ọjị mara na ọ nabatara obodo so ọ ya mere anyị ji bido n'ọjị ka anyị wee gaba gosi na ndị bịara be m na m anabatago ha so na ana m ekwu na ana m akpọku enu na-akpọku ana na-akpọku Ezetoke ezicha Abịama kere enu kee ana na kekwa ụbọchị taata anyị nọ n'enu anyị na-akpọku ya ka ọ bịa n'ọjị a. ana m akpọku nna nna m Ugwu ọnụ gara nwụrụkwa ya ekwu ya o mere gị na-akpọku nna m bụ eh, eze ngwugara nwanugwu ya nwere mere ego uko na-egbu ebe a ana m ekwu akpọku ana Ihalụmọna atịga na-ata anụ anụ ebe m si pụta karama mụshu ana m ekene unu maka na ọ dịrọ easy ụmụ nwoke nwa ọ dịrọ easy unu na-akwụ m n'azụ mgbe ọbụla ọ otu dike mgbe Eh?
odogwu asị m na unu jisie ike na-asụ unu na ndị bịakwara be m n'ụbọchị nke taata na anabata m ha maka na ha bụ ụmụnne m bụkwa ndị ezigbo mmadụ maka na ọ bụrụ na ha bụ ajọ mmadụ ha aha abata ebe a. ha atọgo na gate atọ ebe ahụ mgbe m ji release ha na ha anaba so na-asụ Ezitoke ezite Abịama ọjị ngọzi anyị ji n'aka na ana m asụ na eji m na-akpọku ndị mmụọ na-akpọku ndị ekele na-akpọku ndị ichie na-akpọku ndị nna nna nna nna anyị ee ana m ekwu na ebe ọbụla unu nọ na unu ga na-ekwuchitere anyị na mmụọ anyị nwa nọkwa n'ụwa na-ekwuchitere unu agamniru agamniru ka anyị na-achọ nwere ihe ọzọ ekenere m eze igwe Donatus Eze Nwagbo edeji eze onye a bụ igwe Ihalụmọna central onye a bụ echiri mee echi ọsụ nchiri echi ana m akpọku ya ya bịa n'ọjị a na-akpọku nwanne m nwoke bụ ee eh, SY Ezugwu onye a wụ MD retired NPA Nigerian Port Authority eh? na-asị ya na eh, ha nọ na Naịjirịa mana anyị nọ ebe a mana anyị na-echeta ha ọha nwere ike one of Ihalụm asị m na ọjị a na isonye ya na-akpọkuzi eze Igbo gburugburu na Cote d'Ivoire Igwe Emmanuel Ikechukwu Chukwu eze ndị Igbo gburugburu ana m akpọku ya asị ya na mata ya na chi dị na mma asị ya na um, onye a anyị ncha niile nọ ebe a a na- na-erikọ akpọkwara m eh, ọramadike nze ejike williams ọramadike ndị Igbo president general aka chiri eze asị na ọ nọrọ ebe a mara ebe ọ nọrọ na ọ ya-adịrị ya na mma akpọkwara m Onowu ndị Igbo ọjị dị ebe a kpọọ ọchịagha ndị Igbo ọjị dị ebe a kpọọ Owelle ndị Igbo ọjị dị ebe a kpọkuo ndị ike niile ndị Igbo nwere na Cote d'Ivoire asị m na taa taa dị ihe a bụ nnukwu ụbọchị ee asị m enu na ana mekwa ọjị m ji n'aka ọjị m ji n'aka ọjị ngozi asị m na ma ụmụnne m nọ ebe a onye eze ọrụ niile na-arụ ya na-aga aga ebe ọbụla i jere ha anabata gị sinetọ ebe ọbụla i jeburu a sị gị mba i jechi azụ anabata gị si n'ije asị m Ezechitoke isi Abịama na ọjị ngozi a m ji n'aka ana m asị na eke eketara anyị ọma kepụrụ anyị nke ọjọọ orie eritere anyị ọma ripụrụ anyị nke ọjọọ afọ ya-afọtara anyị ọma fọpụrụ anyị nke ọjọọ nkwọ ya-akwọtara anyị ọma kwọpụrụ anyị nke ọjọọ Ee, ojije ayarọ eme anyị ihe ọnụna ayarọ eme anyị ihe Ee, Ezechitoke isi Abịama a sị na ị ya-agba anyị ogige ndụ na abụrọ nke ọnwụ Ee, onye ọbụla ji nke o ji na-achụ anyị a sị na oke ọchị ọra na-atụ ukwe maka anyị na-egbu igwe esi ukwu mmadụ kwuo. Ee, ebe ọ bụla anyị na-eje na anyị na-eje anyị jeruo abatakwa weta ihe dị mma ana naijiria ka m na-akpọ ana enugu steeti ka m na-akpọ ana Nsụka Asadu Ideke nwa ka m na-akpọ ana Cote d'Ivoire ka m na-akpọ ana Ebrié episaji ndị anyị nọ be ha ana m ekwu n'isi ụmụnne m niile na ndị igbo niile nọ na Cote d'Ivoire na ihe m na-ekwu maka ya bụ mmepe ụzọ ee nke ekweburọ anyị eme na gboo na bido taa na ọ ya-ekwe anyị meme anyị na-agbasi mbọ ike na-ekwu na ihe ọbụla anyị ya-ebitụ aka anyị bụ nke dị mma Ezechitoke site taa na ya mepee ụzọ ka ọ na-aga ọfụma ebe ọbụla o siri anyị ike na mgbe gara aga bido taa

and uh, anyị na-akpọku ụmụnne anyị niile ebe ọbụla ha nọ ka ha mara very well that ihe gbasara Igbo ebidogo omenala anyị ka ọ bụ. etu a ka ọ dị So ndị anyị nọ be ha ndị Ebrié dee na ọjị unu enyela ndị ndị ala nke ha ee atazie nke a. Mm. Ọ omenala anyị amaghị ihe ndị nke mere. Daalụ. Mm, okay, gbarịkwuo.